igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ọzọ aka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu ihe anyị ji maka ya bịa taata bụ maka ihe ọma bata n'ana igbo a na-akpọ good news n'ihi na a sị na ọ bụ na ekwu eziokwu na nwa dị n'afọ emegharịa arụ ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ ihe anyị ji maka ya bịa taa wee bụrụ maka ihe ọma a bataanụ nke ndị igbo traders nọ na alaba international market lagos bidoro mebe be anyị na nnukwu project a kpọ global international mart ha lụwa na ana be anyị a na-arụ na oraifite nke dị n'ekwusigo local government na anambra steeti ihe a bụ ezigbo ihe anyị na-ekwu maka ya since ihe a bụ ihe ndị be anyị mụtara mara mma ihe a ga-ewetara anyị nnukwu opportunities ka m gwa gị eziokwu ọ dị ka ihe ọma ebidogo bịawa na be anyị ọ dị ka mmepe ụzọ na ozuzu oke ekpere niile anyị na-ekpe since ebidogo mejupụtawa ahịa a ga-eweta ọtụtụ mmepe ụzọ ahịa a ga-akpọta ọtụtụ ndị mmadụ ahịa a ga-ebute nnwere onwe ahịa a ga-emekwa mkparị one ma one dị iche iche na a na-abụ unu jee dozie be unu a na-akparị ndị be anyị na mgbago ndị ofe mmanụ ọ ga-ebenata a wee na-ayọ ka ndị ọzọ niile nọgasị n'ahịa dị iche iche nọgasị n'obodo ndị ọzọ dị iche iche ka ha wenatakwa ụdị ihe ọma a nụwa ana be anyị n'ihi na ọ ga-abara anyị o nwekwa ihe ọzọ m na-ekwu maka ya wee sị ihe dịka mmiri a mmiri kalaba mmiri ọnịcha mmiri ebe ndị ọzọ ọ na-abụ na ship ada aga na ekpocheghị ya na a ma emewe ya ewere ya jide anyị n'olu Second Niger Bridge ama ụbọchị ọbụla eme budget na Naịjirịa a na-agụ ya eme budget na Naịjirịa eme ya yet emebe ya were ya jide anyị n'olu wee na-asị kedu ndị a nwere afa na ana Igbo kedu ndị a ji ihe eji ekwu ya na-achọ business ha ga-eme invest ị ma na ọ bụrụ na ha tikọọ aka ọnụ mmadụ one ma one were ya as a project ka e mee ya a sign ya with anambra state government ma ọ state ọbụla ọ nọ na ya ewere afa government sign ya ndị a etinye ego na mmiri ahụ kpochaa ya lụọ ya to the standard ndị dịrị ime jiri aka ha wee control over it ọ bụrụ ha na government ga-asign okay na ha ga-akọntrolu the mmiri for 10 years ọ bụ 20 years ọ bụ 5 years depending otu ha ga-esi wee ma agree ha ewetakwa ego ha ya bụ investment so nke a bụ update m ji bịa na e tikọọ aka ọnụ mmadụ one ma one mee combined business kpochie dị mmiri hafụ ichewe na gọọmenti kpochie dị mmiri rụọ ya standard e kwesịrị ịlụ sign ya with gọọmenti manage ya till ha recover ego ha then hand kwa ya over ọ ga-abara anyị ha ga-enweta gain niile ha chọrọ then ọ bakwaara ndị be anyị mepekwa be anyị a hafụ ịna-eme anyị ihe niile a na-eme anyị na wharf otu a ka ọ hagodi m n'ọnụ for now wee na-asị na ọ bido taa dịwa mma na ọ dịwara gboo ndị ọbụla bụ ndị rotere echiche imewe ihe dị otu anụ a ka chineke gozie ya ma mepee ụzọ business ha ọmakọkwa na akpa ha ma ndị tụtara alo ya ka chineke bunie ha enu karịa ndị ebiri ha ebe ndị ọzọ dị iche iche a wee na-asị na udo ka ga-adịrị onye ọbụla chọrọ udo ma makwara na ka onye si eme ka e kwesị akpọ ya ka emesịa nụ